ive ahụ na-akawa arụ ive ahụ na-akpata ahụ ive ahụ na-ewute ahụ ive ahụ ị na-agba mbọ mana o nwere ebe ị na-agbata ma o si ikwu nne ma o si ikwu nna tata ka ọ ya-ebi ise
na okenye ṅụọ nkwụ kwuo eziokwu agbọghọbịa ṅụọ nkwụ o nye nwoke ive nwoke na-ayọ ya na nkịtị na-abụ ikorobịa ṅụọ nkwụ o nwee iru nwoke ọ na-ezo nkwụ ka anyị ji wee bịa tata wee kwụsị na ọ ya-abụ ọgwụ nwa nkwụ mee ive a gwara ya ọgwụ dị ile ya ma na nsọ niile ọgwụ dibịa bụ agwọ ile dibịa gwọsị ọgwụ ma ọ dịrọ ile ọ bụrụ aja mbe na akụkọ na n'iyi nwazi ibe dị na anọ ọba bịa tinye aka ka ọgwụ nwa m gwara ụnụ ka o lee
amaka ya emere ụnụ ncha ntụ anyị si kwuo ka o esi wee dọọ emekwa

ise PPP
ala na-azụ nwa o mepụrụ onye a na-agala alị mmanwụ na-agụ ala ya ka egbe ive i merie nna a na-agụrụ ive i mere ọnụ n'elu mgbe niile nwata nwaanyị nwa kwuru n'ọgwụ a ya-adị ntụ ahụ o si kwu ise

na ọ ya bụ nwata mee ive mana o metara pịa ya ịtali ntị ya wee dị ya mana eziokwu na ihe anyị na-ekwu tata bụ ka ọgwụ a dị ile ise Mm. na nwanne anyị bụ onye amị rank ya agbagotago mana ebe a na-etinye ya abụrọ ebe ọ chọrọ ọ chọrọ ka e tinye ya na n'ọfịs ọ ga na-enweta ego ise she need big office no be wetin you want rank ọ bụ n'amị bụ ndị isi ọkwa brigadier ya ka ọ bụ na na rank brigadier o kwusi general na ife ọ gwara gị bụ ọgwụ ka ihe eme ise na ọ sị na ọ bụrụ na ya bụ am na e nye rank nwa ọ na-achọ ọ bụrụ na e nye rank nwa ọ na-achọ na ọ ya-abịa n'ụdị pụrụ iche bịa kene ise

o nwere ebe ọ chọrọ ka e tinye ya o nwesịrị six months um, six years ọ retire na soja mana o nwetabeghị ihe ọ chọrọ na ndụ mana o nwere ọfịs na-abụ ọ sị na ọ bụ na-etinye ya mana ịma na ive niile ọ na-achọ ezugbo ya wee kwuo sị ntụ o kwuru ya ntụ a ka ọ ya-adị. ise

tata ya bụ amoosu na ebe ise ụtụ anyị kwuru ebe ọ ya adị ise na ebe ọbụla ma nkịta ọbụla na-agbafe main road mana o nele anya moto wee ọ ya akụgbu ya amoosu ọbụla ya eme na ọgwụ nwa ama nrụ ọrụ ọgwụ nwa tigbuo onye bụ amoosu ise

ọgwụ a na-akpa ara agba aka n'ụwa niile hmm. akwa onye ọgwụ ọgwụ ka ị na-agwọ onye ọbala tụrụ dibịa na-eme ọbala ọla bụ ọgwụ mmanwụ na-agụ arọ eji ete ọla ya bụ alụsị dị n'ọsa

tagwa ya n'ala ị na-enye onye onye orizi nke ya
ka favour si aka nni si aka ekpe wee bịa Mhm. ife ọma mere unu ncha niile ọ bụrụ mmadụ ka ị bịa kpaa avọ onye avọ ee amụ ka ịlabụ ihe nalụ amụtụ glory mmadụ nne

ọla na eze ọ mụ bụ akwa akwa ka akwa onye ọbụla tụrụ na-eme ọbala ọla bụ ọgwụ hmm. ọ mụ onye adịrị ebụba ọ mụ na-agwọ ọgwụ kweta na mụ na-agwọ wee ruo echi m kwụsị ịgwọ ọgwụ anwụrụ m ọgwụ ka m ji eri ife ọgwụ mere ọla na eze malụ m ife m ji ekwu na mụ na-agwọ ọgwụ na akwa onye ọgwụ maka na ị kpọsịa mụ na iti ilu ọgwụ ahụ marụ na ịkpọrụrụ ebe ahụ n'isi bụ ka ị wee marụ na-akpa hmm. and ọ bụrụ na ife m ji ekwu ya bụ ọ bụrụ na ị laikiri m ka itido ee ọ bụrụ na ị laikiri m ka itido onye ka ọ ya bụ nkwụsị akpọọ m na mụ bụ onye ọgwụ ka ị marụkwa na onye gụ na ya na-emekọ ife bụ sọ ọgwụ ka ọ na-agwọ ndị ụfọdụ na-asị na ife m ji adachi ndị mmadụ ife bụ ka ndị mmadụ laiki ya ada m alaikikwa mmadụ gụnwa m dachi ife ahụ o nwere ike ị bịazie ka ị fụ m asị onye dachie wu ife i nwe ike two years ị fubekwa m face to face ife m ji nye wu ife afụ bụ na mmụọ sị mụ nye wu ya minus na mmụọ asịrọ m nye oye ụdị fọmantị ọ sọ gụbụrụ bịa mmenyela ọya ada m enye mmadụ ife ka mmadụ laiki ya m ụfọdụ mbi ga-aboto ụfọdụ mbi ga-emechin ụfọdụ m nyere ego ụfọdụ m kpọpụ obodo oyibo na-achọzi ka fa fụ m face to face mana fa afụbeghị since one years ma two years ụfọdụ ọ maka ndị sị na ife m ji enye mmadụ ife bụ ka mmadụ wee laiki ya m achọrọ m ịma ana m enyekwu m onye ilo m ife ọ mmụọ ọ mmụọ sị m nye o maka na alọbụ na-agụdụ n'isi eri ri nne the worst enemy m afọ maọbụ the worst onye afọ ife iru na enemy m ma ike echi niile ọ bụrụ mụ na ya na-erikọ na-anụkọ nwa bụ mma eso ilu na abụ ebe ebe m gbute ka m na-egbu ya lụ ee ya dụọlụ na mma ise iwe echi ya zere ise mana onye nọrọ ka n'ụwa ọ bụrụ ka na ihe anyị ahụ ahụ n'ụwa ri nne mana eziokwu ee mana gbaa mbọ ka ị soro na ndị na-ekwu ife i menwurọ na ikolobịa ị gabekwa 30 40 mme mme nwụrụ nwuzikwa ya maka na onye atụnwurọ ụtụ ọkụ na ikolobịa ọ na nka ka ọ ya-atụnwuzi ụtụ ọkụ bụ ka m na-ajụ sakene m ajụjụ a i kunite ibe u emebe trenin gbaba bọọlụ jebe akwụkwọ soro fa jebe ya bụ mfuchọ ka ị dụ gara gara malụ na-akpọ malụ na-ede nwere ife m ji ekwu kịta e, e, i tolite ibe u eje na-agba afa na-ajụ ese soro gbaba afa jụba ese mara ife bụ akara aka mara ife ya bụ i mee ka ọ gaziere gị mfe i luo ebe ọ dị ka ị bara nsi ya na-eri ife mana obere oge a na-asawa isi wait for the God's time God's time is the best oge Chukwu ka mma ihe na-aka nka ị na-eme ya eri ị na-ekwu ya eri onye awara ka agba anọzikwa na nchọ kịta bụ time to chọọ olugo mgbe e ji achọ chọzie kịta ka ọ lụọ nọmba Akwa bụ 090 90 94 1375 maka ndị na-eje na Facebook kọpịrị nọmba ọzọ na-enyekasị nsogbu sị na fa na-akpọ Akwa na fa tiiri Akwa ego ada m anakwa mmadụ ego online sọzọ m bụ nwa dibịa ya so ị ga-etinyelụ m ego ọ bụrọ na m alaikirọ ego ọ bụrọ na m alaikirọ ego mana ọ- a- eji nyere ndị mmadụ aka maka na ndị ahụ na-ana ego online ri nne and ọzọ dị ka ibe bụ na ada m eme ife wayo m ma alaiki ịchọ ị chọọ ka m meere ị ife ị bịa face to face o dowe ị anya na ọ mụ mụ ka ị hụrụ ị kwụwa m ụgwọ ị nọrụ fụ ka e si alụ ọrụ ụfọdụ ndị dibịa ya narụ ị ego sị na fa na-alụrụ ị ọrụ fa erie the money fa agwa na fa alụgo ọrụ mana o nwerọ ife fa lụrụ bụ ndị ejeje gote ọjị na mmanya ọkụ kpeere ekpere n'iru mmụọ mana ego i nye bụ ego e ji alụ ọrụ nnekwu ọrụ ọ sị na ọ lụgolu ọrụ were anya afụ ife a na-alụ ọrụ before kedu ewe ọrụ ọ nya ka m ji alike ọ bụrụ na ị chọọ ka m meere ị ife zite mmadụ ma ị bịa abịa onyelọ m m mebe ka m kpọba onye kpọrọ na fon ajụ anya ka ebe alụrụ ya ka alụ paaka nkụ mana ife m ji eme ka ị bịa abịa o nwere reason ee ị bịa kwuo were ọnụ kwuo mmụọ anụ ọ bụgodu mmadụ ka ị send onye afụ ekwuchiteru ị ọnụ
maka na Akwa dị busy ise ya gazie Akwa Ọba dike ife nwa bụ nọmba Akwa anyị na-ekwu maka ya 09090941375 ka m kpọọ ya ọzọ 09090941375 ọ bụrụ na o nwee nọmba ọzọ ị na-akpọ ọ kwa skam ife nwa bụ nọmba Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị na anị Ọba eze ọbara tụrụ dibịa na-ebu ọbara ọra bụ ọgwụ ppp power pass power ee eh, senior king of devil ọ nya ka a na-akpọ solution ground solution ground Akwa Ọkụkọ Tiwa Akị na anị Ọba ee eh. ọ na o nwee nọmba ọzọ ị kpọ karịa nọmba a m kpọrọ ebe a kịta ọ skam ọ wayo o gwuru gị Akwa ana anarụ mmadụ ego online ya gazielu onye ọbụla gazielu nwoke gazielu nwaanyị